aya saizi imene ija amafika ija ndiyowonjeza kunena zoona ulo mutakhala zonena kuti inuyo anti ndinu wokuti simuli woti mukhoza kulankhula koma m'bale wanu mmene amakumana nazo saizi imene anafika iwo ajawo ayi ndiyokuti kumusiya m'bale wanu kuti akhale pompo ndi kuti mu- simukumufunira zabwino simukumfunira zabwino eyetu ndi yokanika koma iwo aja chifukwa ife ine nda- ine ngati akuyankhulisana ndi mai Chimwemwe chifukwa ine ndi inetu sitimakhala kwenikweni ine amandinena kuti ndine wamwano sindimakhala nawo mbali kwenikweni kwambiri ku- kusiyana kwambiri ndi mai Chimwemwe ndiye nthawi ina amakambirana ndi mai Chimwemwe koma ine ndinali pompo ine ndinawuza kuti chimene muzilingalira kwambiri ndi chonena kuti ankolowa anakwatirapo Kumene anakwatirako anasiyako ana atatu. Inunso muli ndi ana atatu, sikuti angalephere kukusiyani. Anayankha kunena kuti, Sizingatheke kuti ankolo andisiye ineyo, amene ajawo sizingatheke kundisiya ineyo. Nauza kuti, Mukunena zimenezozo? E, nde nawapasa chitsanzo kunena kuti, inuyo mumapanga zinthu zanu, mesa pamene amafika kaya kuchipinda kumalipirisa kumatani, mumalipirisa. mumapanga chani zimene mumapanga inu inafikapo saizi yoti ankolo anapita panja kutuluka panja kuka- kubwera usiku ali ayi ndithu koma azipanga wiki inoyo anayenda ndi mamuna ake ali nafe si choncho akuti nauza kuti mukuyenera kuzindikira mukuyenera kuzindikira kumene akuyendako tsiku lina azangoti ah mwina ndingo ndingopanga izizi kuti ndikhale ndi mtendere munthu amene atazakumane naye kupanga zimenezo kuti akhale ndi mtendere inuyo ndi amene atazapa atazapangise kuti ankolo azazindikire kuti inuyo mpaka akusiyeni pangakhalese pangatani inuyo azakusiyani ngati mungapitirize kumakhala khalidwe limeneli anayankhula kuti sizingatheke ineyo mwina ndikufuna ndikuuze amene ajawo kusiyana ndi ineyo banja nde sizingatheke ndinati oh hayi chabwino basi ine ndinatuluka nasiya kumapitirizana kumayankhulisana ndi mai Chimwemwe chifukwa ndi ineyo nde ndi mmene timakhalira muja munatipezera muja timakhala koma movutikirisana kwambiri sitimachedwa kuyambana ayi sitimachedwa kuyambana chifukwa ah, si munthu wabwino ineyo ndisaname ndimayesa kuzikokera kuti mwina ulo ndikakhale nawo mbali kwambiri koma zimakanika zimakanika ndimaona kuti amapanga nkhaza kwambiri Eyetu. Kaya mwina nkhani ikhale yonena kuti ankolo amaona kuti ndi mwana kwa iwowo komabe munthu sizimayenera choncho. Olo mwamuna utakhala kuti unasiyana naye zaka zochuluka bwanji iweyo ndiwe wamkulu ulemu ukufunikirabe basi. Amayi aja alibe ulemu basi. Mm. Eh, asiya fodya? Ai ambuye ndi wabwino. ambuye iyi ayi koma inu zim- zimaonekadi kuti munthu uyu ku- kusuta ukuku si kwa siko kuti munthu basi akungofuna ayi akungofuna kungoyiwala china chake ayi ngati asiya fodya nde kuti tilemekeze ambuye ayi mayi uja si wabwino anti apopo ndiye si wabwino akuyenera kungosiyana nacho chiwandacho ndi chiwanda chimene chijacho Ndi chiwanda, kunena moopa Mulungu, ndi chiwanda. Si munthu wamtendere. Ayi, BP yo kutoko kungochipemphereranso sikuti ankolowo ipitilira. Siipitilira ayi kungochipempherera anti chimenecho. Eyetu amene uja amaganizo ake anali omwewo kumene ankolo amwalire iyeyo asale ndi chuma. asale azingowagwiritsa ntchito basi eyetu ayi basi apopo inuyo mungolimbikira kuwayika m'mapemphero kuti bp yo isamakwerenso kwambiri komanso muzingowalimbikisa asamaganize kwambiri ayi asamamuganize kwambiri ameneyo ndikukuwuzani Eh, ngati nthawi imeneyoyo ankapita kuti anabwera ku shopu Ka- atapasa kale shopu ija anaseka shopu kuti abwera ndiye abwera afika ku nyumba anafikanso tumochedwa kaya inali past 6 ndi mautagwa kale anangofika ati foni yawo munthu anayimbira kuti ku shopu akuwafuna akufuna makafuteni chani chani anapezeka kuti akubwereranso Ah, ndikupitanso ku shop ankolo anaoneka kuti zinanyasa. Inu mubwereranso ku shop, sukuyeneranso kubwerera ku shop. Ayi, ndikupita ku shop. Nda kuti mupita ku shop mukatani. Ah, makasitomala andiimbira chani? Andiimbira foni kuti afuna chani, afuna makafuteni. Zinthu za 100 yakuti ndilephera kupita ku shop ndi ankolo anena kuti tikaseka shop palibenso kusegula shop. Chifukwa anthu amapanga chipongwe koma anachitatu makani ananyamuka kumapita. Atapita ankolo mbuyo muno anayimbira amayi awo azayankhulayankhule ndi mayi awo aja anapeza zoona kuti patang- atangokhala nthawi pang'ono iwo aja atabwera anabweranso akuyankhula ndi mayi awo nkumati iye mayi ndimafuna ndalama ya lendi chanchani kukhala ngati amayi ajanso iye nanga ndalama pamenepo ya lendi unakayitenga kutiko kuyambanso kukhala ngati kuti ankolo aja mwina anapereka chiganizo cholakwika koma pamene pajapo sanapange chiganizo cholondola aliyense ananena mwaona ndiye pena amayi aja amakhala akum'berekanso kumbuyo mwana wawo uja iyetu